a yɛlɛma ko wolonfila ti to janfan na allahu akbar saraka bɔlaba i bɛ mun faamu nin yɔrɔ la mhm. hali kafiri sɔnnikɛlaba mhm. kafiri fin
mɔgɔ sɔnnaba a bɛ ɲuman de kɛ a bɛ mɔgɔ sɔn mhm. i jigi kana tigɛ dɛ alijinɛden don
kana da yɛlɛmani ma misiri kɔnɔ kɛ misiri koko dɔ ye mɛ i tɛgɛma ka gɛlɛn kana siga fiyewu jahanamɛden don ne y'o masala surun di e ma don dɔ ala kira sigilen to la ala y'a wele ko n bɛna i ni dɔnnibagaba dɔ bila ɲɔgɔn na e bi fɛn dɔn a tigi bi fɛn dɔn n b'aw bila ɲɔgɔn na tête à tête ni mun sera min na kira y'i labɛn dɔnnibagaba in y'i labɛn ka na cɛkɔrɔba sijɛ don jaa setana don a nana a ko kira ma ko e de ye kira ye ala kira ko ahan aa kira ko e ye jɔn ye a y'a yɛrɛ fɔ kira ko a ma ko question tan bɛ n bolo ɲininkali tan n b'a k'i kunna i ka n jaabi a ko sisan kira ko a ma e jugu ye jɔn ye
e jugu ye jɔni ye mhm. a ko mamadu ma mhm. ne jugu fɔlɔ fɔlɔ ni n t'a fɛ o ka balo fiyewu mhm. e don mm. n t'a fɛ i ka balo yɛrɛ subhanallah ko ani jɔni a ko ani mɔgɔ tɛgɛla bilalen mm, mm, ɛ eh, kira ko cogo di ne ka k'i jugu ye o bɛ faamu mɛ mɔgɔ min tɛgɛla bilalen don ka kɛ e jugu fana ye ah. cogo di

o kuma tɛmɛna e mamadu ni ala cɛ e de jiginna i nana a fɔ mɔgɔw ye ko tɛgɛlabila ye jiri dɔ ye mhm, mhm. a jiri turulen don alijinɛ kɔnɔ mhm. mɛ a bolofara bɛ diɲɛ kɔnɔ jiri bolo mana janya cogo cogo n'i y'a bolo minɛ i bɛ n'i yɛrɛ sɔrɔ a ju la o eh, maa min tɛgɛla bilalen don a bɛ to a ka ɲuman na don dɔ jɔn dɔw bɛ ala bolo ala kira yɛrɛ ko ten ko inna lillahi ibadan iza aradu arada jɔn dɔw bɛ ala bolo n'u ye min ŋaniya dɔrɔn ala b'a kɛ mm. bɔn nin kafiri sɔnnikɛlaba mm-hmm. a tora a ka sɔnni la don dɔ mm-hmm. fo a nana ala jɔn dɔ sɔn mm. o ala jɔn dun n'o ye min fɔ ala ye ala b'o kɛ n'o ala jɔn ko ala k'i kunnaja dun aa tiɲɛ na o kunnaja bɛ kɛ o tuma na i bɛ kunnaja donc mɔgɔ tɛgɛla bilalen i jigi kana tigɛ a la fiyewu mm, mm. muso dɔw bɛ fatu mm-hmm. jiginni na mm-hmm. o de la jiginni ka gɛlɛn kojugu mm-hmm. tin ka gɛlɛn o de la ni muso sɔmin'a yɛrɛ la n'a ye tamaroden kelen ta ka sɔli kɛ allahuma sɔli ala muhamadu wa ali muhamadu wasalim k'o fɔ tamaro la siɲɛ saba k'a di muso kɔnɔma ma n'a y'a dun n'a ni dɔgɔtɔrɔso kɔni ka jan a bɛ jigin sira la

maa minnu bɛ yen n'u bɛ fiɲɛ sigi u ka da la mhm. mɔgɔ minnu bɛ kɔlɔn sen ka mhm. jurufilen bila a la mhm. ah, ninnu sara danfɛn si tɛ min bɛ se k'a fɔ k'a sara bɛ bɛn nin ma a ye saraka ti min bɔ ji la ji ye saraka ye o karisa n'an ka dumuni kɛ saraka don o de la ni maa o maa y'i wele halala ka k'a dun ɲɔkisɛ kelen o ɲɔkisɛ kelen baraji ba kelen o de la walidenw bɛ du minnu kɔnɔ aw kan'a fɔ a bɛ a ka denbayaw bonya k'u to yen olu bɛ min dun saraka de don mm, mm, mm. wali ta bɛ min dun i ka so ɲɔkisɛ kelen o ɲɔkisɛ kelen baraji ba kelen de don a bɛ continuer ka sɛbɛn i kun na fo tile bi naani ala ko ka nɔgɔ kojugu tɛrima faamu de bon o tuma na setana y'o de fɔ ala kira ye a ko mɔgɔ min ka go ne ye kosɛbɛ e kɔfɛ ko o ye mɔgɔ tɛgɛ labilalen de ye parce que mɔgɔ tɛ se ka tɛgɛ labila n'i ma saraka kanu
kuma na ko tɛgɛlabila ye jirisun ye mhm. a ju bɛ alijinɛ kɔnɔ nka a bolofara bɛ diɲɛ kɔnɔ donc n'i ye jiribolo minɛ cogo o cogo kira nana a ɲininka o ɲininkaliw ka jan kira tilala k'a ɲininka k'o tuma na jɔni ka d'i ye ni maa bɛɛ ye e yɛrɛ teri ye jɔni ye setana ko kira ma ko ne teri ye maa tɛgɛ labilalen a ye teri caman fɔ mm. mais maa tɛgɛmagɛlɛn ye a ko ne teri ye maa tɛgɛmagɛlɛn o ye bakilu ye mm. yɔrɔ dɔw bolo tulen don ni bamagolo de ye a ah, surtout dutigi adamaden ka hɛrɛ dɔ bɛ yen hali n'i donna morinasi barikon kɔnɔ o mm. hɛrɛ ti ɲɛ o bɛ ɲɛ n'i ka denbaya de ye mm. du o du dudenw n'a dutigi tɛ nisɔndiya ka yɛlɛ mm. o dutigi bɛ sa sɛgɛn la o tɛ hɛrɛ sɔrɔ nasi ko t'o la sɛbɛn ko t'o la. alahu akubar alahu akubar. han. ɛ k'a kɛ ni dutigi bɛ na n'i ka mobili mankan bɔra denmisɛnninw b'a fɔ ko kadafi nana. awɔ bɛɛ bɛ siran. e ti yɛlɛ fiyewu. awɔ. ayi i b'i si kɛ sɛgɛn na. i bɛ hakili to la a kɔrɔbɔ dɔrɔn mm-hmm. n'i bɔra n'i bɛ don i ka so dɔrɔn hali n'a kɛra lemuruba ye mm-hmm. denmisɛnninw bɛ boli ka min kunbɛn dɔrɔn a kɛ dɔrɔn mm-hmm. ala bɛ hɛrɛ d'i ma walahi i ka moriw ka nasi t'o las'i ma denbaya ka hinɛ o ye hɛrɛ de ye an bɛ ka taa an ka sɛgɛn dɔw ɲini yɔrɔ jan ayi n y'o de f'i ye hali mɔgɔ ka ala deli k'i si kɛ ka ala wele ni ala t'i jaabi ala tɔgɔ ɲɛdɔnbaliya tɛ o i b'a sɔrɔ musonin dɔ b'i ka so i y'o tɔɲɔ Allahu akbar hakɛw sirilen don ɲɔgɔn na ka taa de o mm, mm. nabila musa a tɛmɛtɔ don dɔ a ye cɛ dɔ ten dalen dugu la mm. cɛ in b'a la ka ala wele a b'a la ka ala wele a b'a la ka ala wele mm-hmm. mais musa ko ala ko nin jaabi cɛ sa mm-hmm. musa taara ka tila ka segin ka na ka n'a sɔrɔ hali bi cɛ ten dalen bɛ dugu la a kasira ɲɛji bi woyo la ka bɔ a ɲɛda la k'a bɛ woyo ka bɔ wolo furancɛ de musa ko ala ma ko nin mana kɛ jurumu ye jurumu ye k'an ka ne yafa ten a ko musa ma a ko nin tɛ jurumu yafata ye jurumu min bɛ ne ni cɛ cɛ a b'o yafa ne b'o yafa ye mais min bɛ a n'a muso cɛ ne t'o yafa muso dɔ de b'a bolo a ye muso in tɔɲɔ n'o ma yafa ne ala tɛ yafa ne bɛ yafa cogo di ala bi komi polosi mhm. e ye mɔgɔ dɔ minɛ ka na di ala ma mhm. ko a y'i ka mobili suɲɛ mhm. e tagalen kɔfɛ polosi bɛ se k'o bila wa ah, ayi polosi ta tɛ o ah, e de y'a minɛ ka taa ko a y'i ka fɛn suɲɛ e de bɛ se k'a fɔ polosi ye a bila mais a mana ŋɔnɔŋɔnɔkan fɛn fɛn fɔ polosi ye ni polosi bɛ a ka baara kɛ tiɲɛ kan a b'a fɔ min nana n'i ye i bɛ ci de f'o ye ne y'i kɔlɔsibaga de ye donc o la jurumi dɔw bɛ yen mm. i bi ala wele f'i bi nɔni k'i daji la ala mm. t'o yafa parce que o ma kɛ ala la mm. bon i ka sokɔnɔmɔgɔ dɔ ka tɔɲɔni dama a o b'i garijɛgɛ siri a b'i ka baara bɛɛ tiɲɛ o de la anw ka mɔgɔw ni minnu ye kɔrɔta daminɛ dɔɔni dɔrɔn ni mɔgɔw b'a la ka kɔntan ha bi ka fisa cɛnin ma sini sinikɛnɛ o bɛ bɔ sebe sanfɛ ka jigin kɔlɔn kɔnɔ n bɛ tila a ye u y'a dabali musonin min b'i ka so e ye hɛrɛ sɔrɔ i y'i kɔ don o la tuma i t'i hɛrɛ sɔrɔ mm. an b'aw fɔ ka waleɲuman dɔn aw fana b'a la ka radio unité lamɛn nin waati na 101.6 ka bɔ sirakɔrɔ megetana cité la la voix de chek ahmad tijan an gɛrɛla an karamɔgɔ chek madu kunatɛ la ala kira waleɲuman dɔnni ye mun ye a y'a jira an na o de ye sɔlatu ye ka ɲɛsin ala kira ma o tuma a ko a bɛna nafa binaani fɔ an ɲɛna kira kan sɔli nafaw la an b'a la k'o de lamɛn an b'a ɲini aw fɛ aw k'aw sɔgɔlen to an na aw bɛna nafa belebele sɔrɔ o tuma na i bɔra kɛnɛ ma ka fɛn dɔ san ka don du kɔnɔ saraka don bon o tuma na ni nafaba in bɛ saraka la kira kan sɔli tan ni sabanan de don e? ko di tan ni naani tuma na ni nafaba in bɛ saraka la bon o tuma na ni nafaba bɛ saraka la mhm. ni saraka se tɛ e ye dun ah, an kɔni tɛna pɛridi o la tan
tuma na kira kan sɔli mhm. o de ye saraka ye allahu akbar allahu akbar n'i ko allahumma salli ala muhammad wa ali muhammad wa sallim mhm. i ye saraka bɔ mhm. ni kira tɔgɔ fɔra n'i ko sallallahu alaihi wa sallam i ye saraka bɔ

bon tɔrika tigiw kɔni kunna diyara aa tiɲɛna o b'a kan dɛ olu b'a kɛ siɲɛ joli tile kɔnɔ hmm, hmm, hmm. sɔgɔmada fɛ siɲɛ joli wula fɛ siɲɛ joli ha kɛmɛ o ti wazifa u ka hadaraw la o tu wazifa faridaw farida bɛɛ kɔfɛ siɲɛ kɛmɛ kɛmɛ a tɔrika sira jɛlen don dɛ sarakaba b'u bolo sarakaba b'u bolo wa maa o maa bɛ yen n'i bɛ sɔli kɛ kira kan c'est-à-dire i t'i jigi saraka minɛ ye fɛn dɔ de ye n y'a f'i ye o don n ko fe la uruzi mɛnɛna mɔgɔw jɔra vɛriti bɔra mɔgɔw kɔntinena ka taga dɔ jɔlen bɛ fe kɛrɛfɛ mɔgɔw ye mankan bɔ ka dɛsɛ mɔbili ma ɔrɔnfile mɔbili ma taga yɔrɔ i bɛ bamakɔ circulation dɔn kosɛbɛ a dɔw yɛrɛ nɛn b'u ŋɛɲɛ de n'u ma nɛni kɛ nɛni bɔra fan bɛɛ fɛ ci ta ka ban a dɔnna ta a bɔra ta dɔ nana portière sama dɔrɔn a bɔra ka bin ja a sara de subhanallah mɔgɔ ni lahara ka surun dɛ a sara de bɔn n'a y'a sɔrɔ ko hali dɔ tun bɛ nɛgɛso la ko o ka nɛgɛso nana ale ka mobili kɔfɛla gosi a bɛ fɔ cogo di ko nɛgɛsotigi y'a faga n'a y'a sɔrɔ ko mobilitigi dɔ nana gundu a fɔ ko y'a faga kuma na min bɛ kɔfɛ n'o ma maga a la fiyewu o de ka saraka minɛna m'a dɔn n'i y'a faamu bɔn saraka ye ni saraka minɛna mm. i bɛ bɔ bɔ digɛw ni ɲɔgɔn cɛ ka taa mm, ten mm, kuma na kira kan sɔli a nafa tan naaninan ko a bɛ jɔ saraka jɔyɔrɔ la saraka se tɛ maa min ye mm-hmm. tɛrɛ m'a faamu dɛ ɔ mɔgɔ min fana bɛ se ka sarakaw bɔ e k'i ban saraka bɔ ma tɛgɛma gɛlɛya la mm-hmm. ka kira kan sɔli kɛ ko saraka don a t'a ɲa a tɛ saraka ɲa e ye dɛ a tɛ saraka ɲa e ye dɛ nin yɔrɔ in faamuna ni k'an k'a walawala voilà min se b'i ye i b'o de baara kuma na fantanw ta jɔyɔrɔ ye mun ye i tɛ se ka i jɔ i ta jɔyɔrɔ la i bɛ fantanw de ta kɛ tɛrɛ m'a faamu dɛ bɔn o ye a nafa tan naaninan ye a tan duurunan dun fawaidu salati ala nabi alhamsu asara sababun liqadɔ il hawaiji alhamdulillah oh, hali n'an jɔra yan sa an bɛ jɔ kun bɔ k'i ka hami dilan hmm. ala ne mago bɛ nin ko in de la hmm. ala n bɛ papiye de nɔfɛ hmm. ala n bɛ nin fɛn in nɔfɛ kira kan sɔli bɛ kɛ sababu ye n'o yɛrɛ de bɛ dilan allahumma salli ala al-mawsufi bil karam wal judi

bi kɔnɔntɔn fila sigiyɔrɔma saba sigiyɔrɔma saba nafila jɔko fila kɔfɛ jɔko fila kɔfɛ i bɛ nin kɛ i sigiyɔrɔnin kelen de allahumma salli ala al-mawsufi bil karam wal judi n'i ye bi kɔnɔntɔn ni fila kɛ i b'i tɛgɛ ja ala a kɛ muhamadu kosɔn i ka ne ka nin ko in nɔgɔya e ni ne tɛ o ayi an bɛ mun jira ala la n'i ko seli n'i ye seli kɛ i bɛ bɔ yan sani gotɔrɔ cɛ i bɛ taa i ɲɛ bɛ taa balifɛn dɔ la b'i ka san bi wolonfila bato cɛn kira min ma defo kɛ wo tɛ kira min na mm-hmm, mm-hmm. ala ye kira min mankutu o mm-hmm. don in n'a cɛ ɛ maa b'i gulo sogoba biɲɛ na tila ka taa n'i kungo yɔrɔ jan na a ne ko i bɛ taa don jamana faama ka so bi mhm. papiye bɔ ka bila yan a n'a sabara bɔ ni ah. a mɔndɔmɔndɔli dama fɛ ah, baliku jɔlen b'i mɔmɔ ah. i t'a dɔn min don Ah? ɔ mɛ maaw bɛ maaw la ni n'o don mhm. u bɛ se k'i baliya ka bɔ sira la yen koyi kosɛbɛ o de la ala y'o de fɔ mhm. eh, yusufa fakɛ y'o de fɔ ko wa adukulu buyuta mhm. min abuwabiha mhm. a ye don sow fɛ sow da ko sow da fɛ ɛ n'e ma don so da fɛ e ni bɛ munumunu na kogo kɔfɛ a ɛ n'i donna so da fɛ i bɛ taa yɔrɔ sɔrɔ mana ka adamaden ka mago dilan n'i ye min ɲini ala fɛ a ka fɔ n sɔnna nin de don a salatu ala nabi Mm, mm. donc ni haminako gɛlɛn dilali kama mm-hmm. i bɛ sɔli wurudi bi kɔnɔntɔn ni fila k'i ka hami jira ala la mm-hmm. ala a kɛ ala kira mamadu kosɔn mm-hmm. i ka nin hami nɔgɔya mana ni i tilar'o la tuguni i bɛ tila ka a wurudi siɲɛ bi kɔnɔntɔn ni fila k'a fɔ ala a kɛ kira mamadu kosɔn i ka nin ko nɔgɔya i bɛ tila ka segin a kan tuguni siɲɛ bi kɔnɔntɔn ani fila ala a kɛ kira mamadu kosɔn i ka nin ko in nɔgɔya siɲɛ saba Allahu akbar Allahu akbar o ye siɲɛ saba diɲɛ yɛrɛ t'o saba ye wa ee saba kunu mhm. bi sini Allahu akbar Allahu hmm? diɲɛ y'o dama de ye mana i bɛ hakili t'o la kosɛbɛ ka adamaden ka hami dilan pewu ayiwa alahuma sɔli o de b'a kɛ hmm? o de la sɔli dɔ bɛ yen mhm. alahuma sɔli mhm. ala kasifili gumati ayiwa bisimila i ye gamu dɔn kɔni gamu m'a n'aw karamɔgɔw fɛ gamu n'i ye gamu tila kɛmɛ mhm. ka kelen da o la mhm. o de bi bɛn hami ma eh, n mana faamu dɛ hami hami awɔ i b'a sɔrɔ haminako dɔ bɛ ne na mhm. ne bɛ se ka taga e fɛ yen a bokomu nin ko in kɛmɛ ka ne hami dɛ moriw ka so de bi fa